Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Sabata yatha pa 11 March mchaka cha 2023 apolisi mdziko muno anapita ku nyumba ya mlaliki David Mbewe m'boma la Machinga komwe akuti amakafufuza milandu yosiyanasiyana. Mneneri wa polisi m'dziko muno a Peter Kalaya anasimikiza za izi atafunsidwa ndi atolankhani m'dziko muno koma iwowa anakana kuyankhulapo zambiri zokhuza zomwe iwowa amakafufuza ku nyumba ya a Mbewe. Iwowa akuti anachita izi atatenga chikalata chowaloleza kufufuza chija mchingerezi chimatchedwa kuti search warrant. Poyankhulapo, a Mbewe anasimikizanso kunena kuti apolisiwa anapita ku nyumba yawo yapamwamba kwambiri yomwe ili pa mtunda pafupifupi makilomita awiri kuchoka pomwe panali boma lakale la Machinga ndipo akuti iwowa Akuganizidwa kuti akusunga galimoto zakuba zija ku Mangochi zimatchedwa kuti ma hot vehicles. Galimotozi malingana ndi a Mbewe akuti zilipo zokwana khumi ndi zisanu, 15, koma akuti mwa mwayi apolisiwa sanawapeze ndi mlandu uliwonse popeza galimoto zawozi sizochita kubedwa koma anachita kugula ndi ndalama zawo za mthumba. A Mbewe anadandaula kwambiri kuti banja lawo lazunzidwa kwambiri ndi apolisiwa popeza akazi awo anawamanga ndi unyolo ndipo pomwe izi zimachitika nkuti iwo kulibe kunyumba yawoyi. Chinanso chomwe a Mbewe anayankhula kuti apolisiwa anapitira kunyumba yawo ndi chakuti akuwaganizira kuti kunyumba yawoyi yapamwambayi kapena kuti chimashoni chawochi akuchigwiritsa ntchito ngati hotela koma chikhala kuti nyumbayi sanayilembetse kukhala hotela ku boma la dziko lino a Mbewe anapitirira kunena kuti zomwe zachitikazi ndi zokhuza ndale ndipo apolisiwo achita kutumidwa ndi anthu andale mdziko muno iwo anatsindika kunena kuti mulungu yemwe amampempherera ndi wamoyo ndipo onse ochita zoti agwe mwamseri Sazapambana koma kuchita manyazi. Kupatula kulalika ndi kusogolera mpingo wawo, a Mbewe ndi mtsogoleri wa bungwe lina lomenyera ufulu wa anthu mdziko muno la Freedom of Worship and Economic Liberation, Fowel, ndipo iwo akhala akuzuzula ulamuliro wa mgwirizano wa Tonse pamodzi ndi mtsogoleri wake a Lazarus Chakwera kunena kuti sakutha kuyendetsa bwino dziko lino. Pakatipa a Mbewe akhala ali mu gulu la anthu angapo omwe akhala akulengeza kuti akufuna kuzakhala mtsogoleri wa chipani cha Democratic Progressive Party, DPP, pa masankho a mchaka cha 2025. Komatu izi zili chonchi, kunapezekanso kuti mlalikiyo wasintha chipani ndi kulowa chipani cha People's Party, PP, pa mwambo omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Sipanathe tsiku, atalowa chipanichi a Mbewe analengezanso kunena kuti atuluka mu chipanicho kamba kakuti anthu anagwirizana kuti ngati atalowe chipani cha PP ndiye kuti chipani cha PP chi chituluke mu mgwirizano wa Tonse poti iwowa sangakhale mu mgwirizano womwe ukuzunza Amalawi ambiri posalamulira ndi kuyendetsa bwino chuma cha dziko lino Mukanthawi kena atafunsidwa ndi mtolankhani wa Times, Brian Banda, kuti alongosole zomwe zinachitika kuti iwowa afike polowa ndi kutuluka mu chipani cha PP tsiku lomwelo zomwe zinapangitsa kupusitsa mtsogoleri wa chipanichi amayi Joyce Banda popeza anali atalengeza kale za kulowa kwake mu chipanichi, A David Mbewe anakana kuti sakuziwapo kanthu kuti iwowa analowa chipanicho ndipo anakanisisa kuti sangayankhule kalikonse. A David Mbewe ndi mtsogoleri wa mpingo womwe anawuyambisa wokha wa Living Word Evangelistic womwe pakadali pano ukutenga anthu ambiri kamba kakuti akumachita zoziziswa pochilitsa anthu komanso kuwapezera mabanja mwayi wa ntchito komanso ana kwa amene akhala akusowa zimenezi.